Ngozi yoopsa kwambiri yomwe yachitika ku Blantyre chakumadzulo komwe kuno, basitu nde analitu minibus mmene muja driver yo wapezekotu wadwalika mmenemo, anali ndi vutotu la matenda a khunyu. Basitu nde ndikungoipondatu fire basi mpakana chikupa kuomba, fanzi nde kuti pamene paja. Kuvulaliratu kuona galimoto mmene yanyenyekera mmene mukuonera mwinanso mu zithunzimo. Koma mutilole tifotokoze bwinobwino kuti zachitikira kuti, nanga zinakhala motani? Nkhani yomvetsa chisoninso ngati imeneyi yokhudzedi, tinene choncho, kunena kuti, ku Blantyre, makamakatu mumsewu wa M1 pa Mbayani pachitika ngozi. Now chomwe chinachitika chinali chonena kuti mini bus inatenga anthu kupakira mmene zimakhalira kuchoka nde kuti ku Limbe kuti izipita nawo kukasiya ku Chilimba mwaiona eti amapita mbali ya ku Chilimba uko nde chomwe chachitika nchonena kuti basi tu akuyenda bwinobwino mumadziwa mu bus anthu nkhani kucheza zabwinobwino zija anthu amapeza maubale zopenga mu bus muja kucheza bwinobwino kwautali akufikano nde kuti pa Mbayani pamenepo pano zapezeka zonena kuti driver basi wayamba kuonetsatu zizindikiro zonoti ah, munthu wakhala ngati akuluza control anthu samadziwa azindikira nde kuti munthu uja ndizoti amadwala nthenda ya khunyu anali ndi vuto la khunyu eti basi tu nkupezeka zonena kuti no matenda aja anazangoyamba no mumaziwa matenda amene aja amatha kungoyamba eti anazangoyamba basi nde pajatu umapezeka ukupanga vibrate munthu ma siza aja chani chani waluziratu nde kuti you are not suli mu control ya ma nerves ako mmene akupangira ma nerves ako mmene zikuyendera zonse vibration basi ni miyendo china chilichonse nde kuti kuna ino nde kupondano chani Kuponda accelerator ija kuthamanga osati masewera fanzi angodabwa zonena kuti galimoto yamba kuthamanga speed speed yonena kuti mm, apa nde speed iyi sizili bwino kuthamanga kwambiri kuluza control mpaka na kukaomba nde kuti chikupa chimene chinali chani chinali mbali mwa msewu kuomba pamene paja nde kuti kunali kuphwanyikiratu mukuziwa nde minibus munali nde kuti anthu mmenemo anthu ochuluka ndithu mene imakhalira minibus simangonyamuka isanadzadze Makamakanso chigawo cha kumadzulo anthu amakhala kuthamangira kunyumba kuchoka nde kuti kuchani ku ma business awo tikukamba zoti imachokano ku Limbe ku nsika ndekutitu inali basitu ndi anthu ochuluka pamene paja kuluza control galimoto kuphwanyika anthu ndekuti kuvulala pakanali panopa tikukamba zonena kuti no Chiwerengero cha anthu ochuluka kwambiri amene avulala mu minibus imeneyi, kuphatikizaponso driver yo mukuziwa kale sinanga si ndi kuti yakaomba ndi kusogolo ndikumenenso kunali iyeyo komano pakanali panopa sitinalandire information yogwirika kunena kuti kodi pali anthu amene atisiya chomwe tikungoziwa nchonena kuti no anthuwo avulala pamenepopo Mwina kuchipatala chifukwa athamange nawo kuchipatala tikunena panopa. Kuchipatala ndi kumene angakabwereno ndi ma detail ogwirika kunena kuti kodi kapena pali ena ake amene avulala kwambiri pamenepo koma so sad kuti mwinatu tikati kuvulala kwambiri kufika ponena kuti mwina mwake aluza miyoyo tingamanene kuti so sad kunena kuti no ngozi imeneyi yachitika ndi ma circumstances ake, nyengo zake zomwe ikuchitikira ndi nyengo zija zonena kuti no. akakhala munthu analedzera timamvetsetsa driver waledzera tingathenso kumachitukwananso chi driver chonchi chifukwa chotani choledzera komano driver uyu analuza control osati chifukwa chakufuna kwake koma chifukwa cha nthenda yomwe ali nayo nthenda ya khunyu and mukuziwa zikamabwera sizimachita kugogoda zimene zija zimaba dziko zoti zangotani zangobwera now timangamafunsebe mafunso apa because ngati pangabwere ma details ena ake tingabwere nzokupasani ma update kunena kuti kodi papene pa- kapena pali ena ake amene atisiya kapena zakhala motani kapena anthu anzathu zikukhala motani pakanali pano anthu avulala kwambiri Tikamangofunsabe mafunso mwina anthu amenewa akumanena kuti ah iyeyu kodi no amakayendesa galimoto bwanji koma nde kuti no ali ndi vuto limeneli ili, nthenda imeneyi iyi, tiziti mwina mwake samatha kuona kuti zimenezi zingathe kuika miyoyo ya anthu pa chiopsezo? Ndizosiyana kuti no umayendesa mwina tractor kapena umayendesa kaya ndi galimoto ina yake yoti amangokutuma kuti upite ukanyamule zina zake, ka pick up, ndi kuyendesa minibus imene imakhala yanyamula miyoyo ya anthu ochuluka eti, sinanga siumatha kuziwabe ndili ndi vuto ilili la lino lino ndili ndi vuto loti ndimagwa khunyu eti, kodi no nangano ndikuyendesa zitangochitika chonchi then sindingaike miyoyo ya anthu pachiopsezo? not only that kapenanso moyo wanga kumene pachiopsezo, zinthu ngati zimenezozo tizinena kuti sanalingalire nthawi zina kumakhala choncho koma mungathe kuona kuti no this is one of the situation zonena kuti no zimakhala zonena kuti mmalo moti muzimuloza zala munthu kumakhala kumumvera chisoni chifukwa sanachite kusankha kuti akhale ndi nthenda imeneyi. Izizi ndi zija zonena kuti no, nobody makes a choice kuti ineyo ndikufuna kuti mwina mwake basi ndizidwala nthenda ya khunyu nde ndizipanga motere. It's not a choice ndikuwapasa kuwapasa chance kunena kuti kodi mwina anene kuti ah ineyo ndimakhala pansi ndikumalingalira kuti mwina mwake muta zimene nthenda imene inakande chosa inakachoka inakachokera mwina ndinakatha kumapepukidwa eti zinthu ngati zimenezozo so we understand and we are so much sympathetic ndi nkhani zija zomvetsa chisoni mukamazimvabe koma tikungofuna kukamba zotere apa munthu ameneyi amadziwa kunena kuti iyeyo ali ndi vuto limeneli and vuto limene likhoza kuyika miyoyo ya anthu ochuluka pa chiopsezo amadziwa ziti zimenezozo komabe analibe choice fukwa anangoona kuti ndipanga bwanji ndi anthu aja onena kuti ali ndi ma families ali ndi ana ali ndi makolo, ali ndi azikazi awo, ma responsibility, maudindo ochuluka, nde mwayi omwe wapezeka ndi uti, ndi umenewo, ndimadziwa kuyendetsa, ndipanga bwanji, ndingovomereza basi ndikupita pa msewu, chomwe chingakachitike ndi chinthu chomwecho, sindingachite kulengeza zoti munthu ndimadwala ndi nthenda ya khunyu, palibe amene akwere chani, bus imeneyo, koma ndikufunikirabe kunena kuti munthune nde kuti ndizitani, ndizikwanitsa kusamala banja langa, komano given kunena kuti anthu awawa ali ndi ma opportunities. ena ali ndi mpata onena kuti no mukwapasa ma chance oti okay pali ntchito yoti no uzikayendesa galimoto I mean ngati minibus driver palinso ntchito yonena kuti mwina mwake uzitha kaya ndikumayendesa business iyi kapena tikupase ndalama iyi kuti tikupange empower usankha chiti no sangasankhe kuti akayendesa galimoto minibusnso ngati fawo zizo ndikayika miyoyo ya anthu ochuluka pa chiopsezo kuli bwino ndisankhe mwayi wa ntchito inayo umene no sungaike pachiopsezo anthu komanso ine ndemwe chifukwa tingathe kumaona zoti ah munthu ameneyi mwina anaika miyoyo ya anthu pachiopsezo yes koma tizionanso kuti ngakhalenso moyo wakenso anauikanso pachiopsezo fa pa ngozi imeneyiyi mu- oyambirira kukavulala weniweni amakhala ndi kuti driver fa ndi amene amakapanga face to face ndi chikupa chija ndi amene wakatani wakaphwanya and look at that car mukaiona mmene yaphwanyikira yaphwanyika kwambiri kutsogoloko meaning kunena kuti iyenso has to be in critical condition condition ija yonena kuti no sali pabwino mwaona sangaike moyo wake pa chiopsezo choncho atakhala kuti ali ndi maoption ena ake ali ndi ndiye kuti no mwayi wina wake onena kuti mwina mwake ndo oti sungamuike pa chiopsezo chonchi akhoza kusankha mwayi umenewo kuposa uwo koma ngati amafika mpakana pomadziika pa chiopsezo- pa chiopsezo chonchi akufunikira adye akufunikira asamale family akufunikira apange bwa apangano motani munthu akuyenera angotani angopanga fa ngati iweyo uli mamuna you are the head of the family kaya ndi zonena kuti kaya uka- ukagwira njwera za moto umayenera ukagwire ndithu cholinga choti usamale chani family yako palibe kuti uzi- uyi- uyithawa chani ndi mmene zikuyenera zikhalire zikamafoto zikamasokonekera anthu akamagona ndi njala pakhomo maso onse m- zala zonse zimakhala kumaloza kwa iwe Ndiye ukuyenerabe upange ziti? Zinthu ngati zimenezi. Nkhani zomvetsa chisoni kwambiri. Yetitu ndiye kuti on the other side tikumathano kuona fans ina yake yomweno imapatsidwa mwayi umene simayenera ipatsidwe. Mimwayi ija ya ngati ya NEEF ija. Eh? Empowering people. Eh? Mwayi ngati ino wonena kuti titenge ngongole tiwapatse anthu. Anthu ake amayenera kukhala amenewa osatinso ngongole iyayi give them tima grants empower them mungowapasa ngati mbali imodzi yowapanga yowasapota kuwatukula iyaa kuwapangano empower osati kutinso muzabweze chani chani these are the guys mutenge inuyo 2 million mutenge kaya ndi 10 million kaya ndi 5 million mumpase munthu ngati ameneyuyu ndalama munazisokoneza zinayenda bwanji napatsa ujeni Ana ali ndi vuto loti no iwowo amadwala matenda a khunyu nde kuti mwina mwake kuti no asachite kumakagwira ntchito zina zake zingawaike pa chiopsezo tinawapasa izizi kuti mwina mwake akhale ngati chani these are vulnerable people in our society how do we treat the vulnerable people in our society iyitu ndi ma topic a simple kwambiri amene timakhala tikumaphunzira ku life skills komwe kuja ndithu. eh kuyamba ku standard 5 mpakana kumakafika form 4 tikuphunzira zimenezo how should we treat the vulnerable people in our society anthu amene ali ndi mavuto ena ake ndithu ali ndi amakhala ali pa chiopsezo tinga tinga tingasapote bwanji njira zake ndi zimezi koma chimene chimachitika ndi chani kutenga ndalama kumakapasa makape enaake mwaona mimwayi imene amafunikira anthu ngati amenewa ndi kumakayiperekano kwa anthu amene ali kale ndi ndalama enawoso zikhebaso ngati izo mahule eti basi nkumakaziperekano kwa mahule basi eh? ayiayi apasa ndalama zochuluka enawoso chani guys tikungofuna kunena chonchi anthu ngati awawo akanakhala anapasidwa mimwayi ngati imeneyoyo ndikuwuzani sangasankhe kuti akayende pansewo akayike miyoyo ya anthu pachiopsezo chonchi Apapa chifukwa choona analibe mwayi wina uliwonse. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunena kuti no anthu ambiri avulala pamenepo, critically, sitikudziwa zoona kuti kodi aluza nanga ma details yangochitika ngozi iti, sitikudziwa zoona kuti ma details a mwina akubwera ma details enieni no kuchipatala akapereka ma report, komano this is sad, eh, sizimene zikhale chonchi, komano. no choice munthu anakapanga bwanji pamapeto penipeni tizingonena kuti anthu ngati awawa tiafunire kuchira mwansanga kwa amene avulalawo and no mwina muchifuniro chake cha mulungu zitakhala zonena kuti no pasapezekepo wina wake amene atisiye anthu apange recover zingakhale zinthu zomwe no tingamanene kuti no thank you lord kukhala Sunday zikomo kwambiri poteteza anthu ngati amenewa nde tikungopempherera kunena kuti no mwina pasapezeke zoti anthu aluze miyoyo komanso mwina anthu amene avulala kwambiri of course avulala kwambiri atate mwina mwake a- a- achire mwansanga choncho eti alandire ndithu mphamvu inake yamachiritso pepani kwambiri kwa anthu amene mwakhudzidwa nonse we are with you ngati amalawi tikuyenda nanu and no kunena kuti we share in your pain pepani kwambiri and we wish you well pamene mwina mukulandira mathandizo osiyanasiyana pepani kwambiri and all your families akutitu